Igbo ndị ọma ekenee m unu nke onye chiri ya zere aha m bụ nwaanyị Ihemeremma eso m n'otu ndị na-arụ otu n'ime ndị na-arụrụ Fada Peter ọrụ bụ otu o si na ya wee na-akwalite asụsụ Igbo na omenala Igbo anyị ụbọchị tata enwetara m unu ọmarịcha ihe Ya bịa wee bụrụ ọjị. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ ọtụtụ ajụjụ banyere ọjị. Ka anyị negodo anya n'ihe ha na-ajụ banyere ọjị. Otu onye sịrị, Kedụ ihe ọjị na-egosipụta? Kedụ ihe ọjị na-egosipụta? Okay, ọ dị mma. Ọjị na-egosipụta udo, ịdị n'otu nakwazị na ndị ị bịara be ha nabatara gị nke ọma. Ọ bụ ihe ndị Igbo ji egosipụta na ha nabatara onye bịara na nke ha na obi dị ha aṅụrị. Onye ọzọ jụkwara sị, kedu omenala ndị Igbo ji ọjị eme? Ọ dị mma. Igbo na-eji ọjị agba nkwụ, ha ji anụ nwaanyị, ejikwa ọjị um enye mmadụ echi mmadụ echichi ọtụtụ echichi dị iche iche ọzọ nakwazi echichi ndị ọzọ eji ekpe udo ọ bụrụ na obodo na obodo na-enwe nghọtafe a na-adị were a na-adị were ọjị wee kpee udo eji ọjị agọzi mmadụ dịka onye gbachara bọyị na nke ọga ya ụbọchị a ya-edu ya ụlọ a ga-eji ọjị duo onye dị otu ahụ ụlọ onye ọzọ jụrụ sị o nwere ihe ọjị na-egosipụta na mmụọ o nwere ihe ọjị na-egosipụta na mmụọ ee ọjị bakwara nnukwu uru nke ukwuu i nee anya n'oge gboo n'oge nna nna anyị ha ha na-eji ọjị agọ ọfọ i negodo anya na ndị ugbu a ndị eze nwaanyị na ndị o nwerọ ekpere a na-ekpe na omenala a na-ejighị ọjị ọjị bara nnukwu uru ndị ichie anyị ndị ọzọ ha na-akwanyere ọjị ugwu ndị nna nna anyị na-akwanyere ya ugwu a na-asọpụrụ ya nke ọma Ya mere, ọ bụrụ na ị na-ekpere nne na nna anyị ha ekpere, ọ bụrụ na ị na-akpọku ha ma i jighị ọjị, ọ pụtara na ihe i ji ezughị ezu. Ọ dị mma ka anyị gaa n'iru. Onye nke a jụrụ sị, a na-enye onye ọbịa ọjị ee a sị ọjị ruo ụlọ a mara ebe o si ọ dịkwa mma a na-enye onye ọbịa ọjị i weru naruo ụlọ a mara ebe ị gara mara onye nyere gị ọjị ka anyị jekwa ọzọ onye nke a sị ọjị e nwere ike iji ya mee mmemme ugbu a na agba ọhụrụ a ee e ji eme mmemme na agba ọhụrụ a a ka na-agba nkwụ na agba ọhụrụ a a ka na-eme ọtụtụ mmemme dịka ichi ọzọ a ka na-eme a ka na-agba ọfala a ka na-eme ọtụtụ mmemme dị iche iche a ka na-ezukọ nzukọ ụmụada a ka na-ezukọ nzukọ ụmụnna nakwazi ọgbakọ ndị ọzọ a ka na-eme ịgụ aha ihe ndị a niile e ji ọjị eme ya ee na agba ọhụrụ anyị ọjị ka bakwara nnukwu uru onye nke a jụ sị ọjị ọ bara uru n'omenala Igbo ee a na-ajụ nke ahụ ajụ ee biko bịakwa bịa bịa bịa bịa nụrụ ọjị bara nnukwute uru n'omenala Igbo ya mere e ji wee sị Yoruba na-akọ ọjị Awụsa na-ata ọjị mana Igbo na-asọpụrụ ọjị. Ọ ihe a ka anyị ji dị iche. Ọjị bara nnukwu uru. Ọjị na-ebute ịdị n'otu n'omenala Igbo. Ọjị na-eweta ịdịkọ n'otu ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ya bụ ndị nna nna anyị ha. Ọjị, ebe ọbụla ọjị bịa e wetara ọjị o gosiri na udo dị ebe dị otu ahụ ka anyị wụsagodo ọwara anyị ebe a n'ụbọchị nke taa ụbọchị nta ka anyị chụọ na owere nchi ọ dị mma ngwanụ ka emesịanụ ndewo